ne ko vieux bilen don wa ayi abudu ɲang don wa ayi n tɛ yen ɛɛ cɛ tɔgɔ fɛ buba fane wa ayi o ka misɛn baba kamara dɔɔni bɛ fɔ ale ma ka tɛmɛ mandela sise wa ayi a tɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ kuma in kɔnɔ momo jara a bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ dɔɔni bi belebele b'i munumunu ka se kote jumɛn na ameriki bɛn bɛn bɛn bɛn bɛn jakite filaden molobali fila mɔrɔsɔ filaden molobali cɛkɔrɔ belebele bɛn i b'a dɔn n ye video in an bɛ wagati min na sa 18 heures de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ midi 12 heures de bɛ ameriki kɔnɔna la a yɔrɔ caman na hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ ɲɛfɛ dɔw bɛ kɔfɛ mɛ a yɔrɔ caman i bɛ taa sɔrɔ 12 heures et quelques de bɛ nɔ sa bɛn bɛn ne belebele bilahi n bi n b'i gosi bɛn n b'i gosi ameriki k'i sama k'i i su sama k'i su sama ka na n'i ye fo faransi yan bɛn bɛn e ye mɔgɔ min ye n b'i sama ka na n'i ye n b'i i n b'i ta i bose ma k'i ko sari n bɛ ko k'i la bɛn fo k'i sa walahi fo k'i sa belebele bɛn n bɛ nali maliyɛnw asalamu aleykum d'abord aw b'a dɔn bɛn filɛ nin ye aw bɛ bɛn dɔn wa bɛn bɛn jakite aw b'a dɔn mɔgɔ nation min don n'i bɛ ipokiriti ɲini ipokiriti nanfigi ipokiriti faso cila n'i b'a ɲini dugukolo sanfɛ n'i tɛmɛna bɛn kan n ye kali masa la i t'a mɔgɔ ye bilen n'i tɛmɛna bɛn jakite ipokiriti nanfigi cɛ fila nagasilen mɔgɔ ma filaya yɛrɛ sɔrɔ ka ɲɛ filaya nkalon tara tara ka da bunaadamaden min na n'i y'a ye n'i tɛmɛna bɛn na dɔrɔn i t'a ye n'i tɛmɛna bɛn jakite la i t'a ye bɛn jakite sari i yɛrɛ i sera ameriki cogo di de nanfigidenya ŋaniya juguya o de ye bɛn jakite lase ameriki bɛn b'o kalama ne b'o kalama bɛn tun bɛ aeem de la bɛn ninnu de tun bɛ ekɔlidenw nabɔ k'u bila ka taa k'u bila gouvernement na k'u bila tiɲɛliw la u yɛrɛ bɛ wari minɛ k'a k'u pɔsi la bɛn de tun bɛ mɔgɔw labɔ ka taa parti politiki dɔw ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que a bɛ se k'olu ci cogo min na o ŋaniya jugu kelen de b'a la ko sedɛri k'a b'a jɛnsɛn mɛ ne ko ala ye barika de don sedɛri la ala ye bari sadi fɛn dɔ bɛ sedɛri kɔnɔ aw m'a jateminɛ depi mali hali parti politikiw sigira a ma se ka sigi diɲɛ fan tan naani bɛɛ fɛ tan nɔ mɛ a sigira sedɛri sedɛri sari sedɛri mamuru ma mɔgɔ si wele a ye sedɛri sigi sigi tan maliyɛndenw yɛrɛ de y'a ŋaniya n'u dusukun ye ka sin ka sedɛriw sigi diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ jaa o de digi o de digilen don nin filakɛ bilakoro petinin na bele walayi n ko bele n ye n kali n ko belebele mankan don belebele mankan don belebele mankan don bɛn sari bɛn ye mɔgɔ nation min don u ye bɛn naboli nin cogo de la k'a laboli ka taa n'a ye ameriki bɛn ma taa a yɛrɛ kun wari la ameriki dɛ bɛn nabolila de ka taa ameriki barisa n'u kun y'a minɛ kuma ye o ko kelen de b'a la tan nɔ par exemple tellement n y'a dɔn ko bɛn ye ŋaniya jugu ye o de kama ne ko fɛn dɔw bɛ yen fɛn caman bɛ a tɛ ne ɲɛsira la mɛ ni n sera u ma n bɛ bɔ n'i ye mɛ fɛn caman mɔgɔ caman bɛ yen mɔgɔ caman ka sari mɔgɔ caman ka ko caman bɛ yen n b'a bɛɛ kalama n b'a dɔn mɔgɔ minnu don n y'u recherche kɛ k'u dɔn mɔgɔ nation min don mɛ u ka kow tɛ n ɲɛsira la bɛɛ n'i dayirimɛ ɲini cogo ne b'u jate minɛ ten quoi mɛ ala fana ne dayirimɛ ɲini cogo kɛ n ka baara de ye a m'o kɛ nanfigidenya ye tu vois non mɛ n dayirimɛ ɲini cogo ala y'o kɛ n ka baara ye n bɛ taa baara min kɛ n yɛrɛ wɔsi la mɛ bɛn ninnu dayirimɛ wa amerikɛnw tigɛlen tɛ cɛ de la dugukolo sanfɛ ka tɛmɛ bɛn jakite kan ni bɛn jakite y'a sigi sadi wa a mɔgɔ mɔgɔ i b'u ye n'u y'u sigi ka adamaden ka kuma i fɛ bilahi i bɛ t'i fa n'i ba aw ka dukɔnɔmɔgɔw i b'u bɛɛ siri ka di ninnu ma hali baba baba baba n'a ka babaya ni baba kuman'i fɛ i b'a fɔ ayi mɛ ee n'i y'a dɔn ee i bɛ tɛmɛ n'i ci ye walahi n'i ye baba dɔn dɔrɔn i bɛ tɛmɛ n'i ci ye bɛn jakite pareil a b'o cogo la tellement que bɛn jakite ka vocal bɛ n bolo mɛ n t'o bila min b'a to a bɛ na dɔɔni dɔɔni ne bɛ ten n ye baba ladi n ko baba i ka vocal bɛ n bolo depuis n y'a ladi kalo kalo damadɔ mɛ bɛn jakite ka vocal bɛ n bolo n bɛ bɛn to yen ko bɛn bɛ ka ɲininka de ko bɛn ni ko sadi ko bɛn ni mandela yɛrɛ ko mandela avant yɛrɛ ka taa yen sa ko bɛn ni mandela ka ko bɛ cogo di ee ko jama de bɛ mandela nɔfɛ nin bɛn de mankan ye ko jama de bɛ mandela nɔfɛ ko sinon k'ale b'a dɔn ko mandela ka kuma ninnu bɛɛ tɛ sira sɔrɔ bilahi ipokiritiya lajɛ fɔlɔma ye ko jama de bɛ mandela nɔfɛ ale bɛ mandela ka jama nin nɔfɛ bɛn tɛ se ka kuma arasa fɛ bɛn bɛ kuma arasa fɛ cogo di bɛn ni arasa bɛ se ka ɲɛ cogo di bɛn de ko arasa ma ko arasa sedɛri an bɛ sedɛri ci ne ne bɛn e arasa mandela momo jara donc an b'a lajɛ an bɛ sedɛri ci donc an bɛ gurupu wɛrɛ fɔrme ka kɛ parti tɔn yɛrɛ ye kuma bɛɛ ko bɛɛ filɛ dɛ a ye ko a ye kuma lamɛn dɛ sedɛri bɛ ci a bɛ kɛ parti tɔn ye n'a kɛra parti ye donc olu bɛ taa kɛ député maireya a kɔnɔla la o tɛ arasa ka hakilina ye fiyewu arasa ko ayi sedɛri sigilen don maliyɛnden bɛɛ de kama mɛ bɛn tɛ bɔ ka nin wɔrɔ fɔ mɔgɔw ye dɛ a tɛ nin wɔrɔ fɔ sadi ko ŋaniya min b'u la n'o de fɔ ŋaniya min bɛ ŋaniya min kun b'u la n'i y'u dɔn ŋaniya min b'u la n'o ŋaniya min b'u la u ni arasa u tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ŋaniya min b'u la donc arasa arasa bɛn nin yɛrɛ bɛn nin ye cogo de filɛ nin ye k'a to ye arasa yɛrɛ fɛ fiyewu a tun bɛ to la a bɛ arasa ka vocalw enregistrer dɔɔni dɔɔni arasa nana sɔmɔ la yɔrɔ min na a y'a bila yen ninnu bɛɛ taara ka t'u jɔ arasa kɛrɛfɛ tile kelen ni tile fila ka sɔrɔ ka u yɛrɛ afficher ni arasa ye mɔgɔw k'u dɔn mais arasa y'u bɛɛ bila yen mɔgɔ nasuya min don bɛn nin bɛ groupe jumɛn na a bɛ groupe min na ameriki groupe min sigilen don u bolo faso ci groupe min sigilen don u bolo gangiya groupe min sigilen don u bolo ko amandi amani amani min sigilen don ameriki kɔnɔna la amani ye fɛn sugu jumɛn ye n ye kali masa ala contrat de bɛ amani amani bɔra ka contrat de signer u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ en cas si mali état IBK ka gouvernement n'a gagna 2018 aw bɛ amani ka groupe dɔn wa aw b'a dɔn u ka projet ye min ye wa u ye projet min u ye contrat min signer u ni gouvernement cɛ bɛn nin bɛ min ɲɛfɛ bɛn nin ko k'ale ye leader ye bɛn ni état bɛ c'est à dire a ni état bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a bɛ ne ni ala cɛ n ye kali masa ala a ni état bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'an figidenya la n'an ye groupe c'est à dire n'an ye ko dɔw kɛ faransi yan nɔ bɛn nin b'i boli ka na ka na don la ka na i ye bɛn nin ye groupe o groupe la ni amani tɛ a groupe si tɛ taa ɲɛ ni bɛn nana don a ka groupe la bi a b'a ɲini k'a détruire de c'est comme problème t'a la ne ne belebele filɛ nin ye a ye ko dɔ jateminɛ sa est ce que président bɛ to palais la coup d'état kɛra président o président na a bɛ to palais la est ce que aw bɛ tila k'a annoncer k'a fɔ ko bon k'an bɛ taa coup d'état kɛ président na bi o président ye dangaden de ye k'o b'a sigi k'aw makɔnɔ aw y'o ye fan jumɛn an bɛ wagati wagati min tɛmɛna n'an ye consulat minɛ faransi yan nɔ u ye erreur kɛ erreur kɛra bɛn n'a ka mɔgɔw ye erreur kɛ yanni Américain ka bɛn dɔn fɔlɔ bɛn ye mɔgɔ nasuya min ye o de kɔfɛ mɔgɔw nana bɛn dɔn dɔɔni dɔɔni minnu b'a dɔn minnu kunkolo b'u kan da la hakili suruninw tɛ olu nana bɛn jate dɔn dɔɔni dɔɔni mɔgɔ nasuya min don c'est à dire que eh, an ye fɛngɛ minɛ ambassade minɛ faransi yan u ye erreur kɛ k'a fɔ ko bon an ka lajɛ u ka Amérique fana ambassade minɛ u y'o erreur kɛ erreur ma kɛ yɔrɔ min ambassade bɛ taa ka minɛ a tɛ ɲɛfɔ ambassade baarakɛlaw ye a tɛ ɲɛfɔ a mɔgɔw ye donc aw b'aw dɛn aw bɛ taa aw a ko cogo la aw ma taa fɛn minɛ bɛn nin bɔra dɔrɔn bɛn nin yɛrɛ tun b'o la dɛ ale yɛrɛ de bɛn nin y'a organiser pour que u bɛ taa ambassade minɛ cogo min na donc a bɛ fɔ ko lutte kɛla don mais ambassade ka minɛ o t'a ka hɛrɛ ye parce que a n'olu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ donc a c'est à dire e ala fulo min b'a bolo a fulo c'est à dire mali e ala maliyɛn den n'i sigi k'i miiri a fulo a kɛ ka di ka mɔgɔ ta i kunkolo la kojugu ale de ye mɔgɔw wele ka na donc an ka taa ambassade minɛ ka taa ambassade minɛ ameriki kɔnɔna la mais u tilara o erreur na ambassade kan ka minɛ wagati min na yan'o cɛ bɛn nin tilara ka video kɛ ko ayiwa k'a ye bɔ k'aw ka taa ambassade minɛ dɛ a ye bɔ aw ka taa ambassade minɛ aw ka na i b'a ye k'an ka bɔ bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ambassade da la aw ka bɔ ka taa ambassade minɛ o tara ambassade mɔgɔw ye dangaden de ye k'olu b'u sigi k'o ko makɔnɔ olu fana ye polisiw wele ka c'est à dire hali u ma marcher a don amerika minnu bɛ yen nɔ u b'a kalama u b'a kalama min don u b'a dɔn bɛni tulo bɛ na bɛni b'a dɔn belebele bɛ ka min fɔ bɛni b'a kalama mɔgɔw fana bɔr'a kalama n'i ye bɛni ka video lajɛ mɔgɔw bɔr'a kalama bɛni ko ko wa k'a ye bɔ ka taa anbasadi minɛ o kun ye mun ye sisan anbasadi ka se ka polisiw wele polisiw ka na anbasadi garidi yanni mɔgɔw ka se yen effectivement a kɛra ten nɔ de alors que ale de ye mɔgɔw wele ko ka taa anbasadi minɛ ka sɔrɔ k'i ju ta k'i sigi anw dala faransi yan nɔ ko wayi ko non k'ale ye leader ye mais liti la a donna tan a bɔra tan c'est à dire n'i bɛ n'i bɛ c'est à dire n'i bɛ fila nagasilen filaden nagasilen den ɲini a escroc ɲini dugu bɛɛ n'aw dɔw bɛ sa ne taara aw bɛna taa kɛ c'est à dire ne taara ala aw bɛna taa kɛ mɛri min ka adjoint de ye mali in kɔnɔna la mɛri ka adjoint ne taara aw bɛna taa kɛ mɛri mɛri min ka adjoint ye mali kɔnɔna la n y'a faamuya ko n ko contrat de siɲɛna o ni mali IBK ka n y'a faamuya ko contrat de siɲɛna ee amani ni IBK ka ee gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ala ma mɛn kɔsan na wa olu bɛ wari de bila ka na di amani mɔgɔ minnu bɛ amani kɔnɔ u bɛ wari bila aw y'a ye mɔgɔ minnu bɛ amani kɔnɔ u bɛ wari de bila ka taa d'u ma wagati bɛɛ comme quoi ni IBK gaɲɛna 2018 IBK bɛna logement sociaux minnu jɔ donc o dɔ de bɛna ta ka di amani mɔgɔw ma. ko mɔgɔ caman bɛ ameriki k'olu ma se ka c'est à dire mɔgɔ caman bɛ ameriki olu ka avantiri kɔnɔna la u ma se ka du jɔ u yɛrɛ ye u ma du jɔ u yɛrɛ ye donc logement social o de bɛna ta ka di amani mɔgɔw ma bɛni bɛni jakite ninnu ma donc n'o dira olu ma sisan olu fana n'a dir'u ma 20 millions problème t'a la bɛni jakite ninnu olu fana b'u ta ɲin'a kan k'a di mɔgɔw ma 40 e ala n ko politiki kɔnɔ ka dun n fa ni n ba i tɛ se k'a dɔn n'i m'a ɲɛɲini i t'a ɲɛdɔn walahi kalanniko tɛ kalanbaliko tɛ n'i m'a ɲɛɲini bilahi n ye n kali masa la i t'a ɲɛdɔn amani sigilen don nin de la yen nɔ amani sigikun filɛ nin ye ameriki kɔnɔ donc IBK bɛ logement sociaux d'u ma u bɛ tila o logement sociaux c'est à dire olu ni a dir'u ma 20 millions olu bɛ tila ka di tungarankew ma 40 millions ou 50 millions e ala olu b'a sara dɔɔni dɔɔni yanni nin ta ni ɲɔgɔn cɛ aw ni ala ni kira cɛ aw ni ala ni kira cɛ n'i ma kow ɲɛɲini i bɛ kow ɲɛdɔn cogo di ninnu bɛn'an faga de ninnu de bɛ nin cogo la ninnu bɛn'an faga tan nunu c'est à dire nunu bɛ k'olu ye leader ye n'o de fɔ k'olu ye leader ye olu ye leader ye olu ye litekɛlaw ye dangaden ɲamɔgɔden saraka n'o de fɔ aw ɲɛna nunu de bɛna anw faga nin cogo la tan ni nɔ olu ma kɛ perezidan ye u ma kɛ perezidan ye u ma kɛ depite ye fɔlɔ c'est à dire u ma kɛ mɛri ye fɔlɔ u ma kɛ foyi ye fɔlɔ mais depuis sisan nɔ wale min b'u la jogo jugu min b'u la jogo kolon den nɔgɔlen min b'u la o de bɛn'an faga mais an jeunes damaw don problème t'a la an b'o bɔ ɲɔgɔn na yan nɔ bɛɛ bɛɛ bɛ éduquer walayi bɛɛ b'i ta yɔrɔ dɔn ko sedɛri bɛna sigi fara ɛ ameriki depuis sedɛri sigi wagati ne ye bɛn nin ye depuis ne ye nin ne ye nin ye nin fulakɛ ni mɔrɔsɔni fulakɛ ni jatɔ kunnanko nin ye ne ye nin ye ɲɛ la ne ye nin ye n ko nin cɛ nin jogo man ɲi bilahi n ye mɔgɔ wele k'a fɔ a ɲɛna n ko n ko nin bɛn nin tɔgɔ ye ne sɔnni tɛ nin ye n ko ne sani ne bɛ sigi adamaden na ye wariko tɛ sanuko tɛ foyi tɛ walahi belebele b'a sigi k'i lajɛ ka kɛwale de lajɛ sinon don tɛmɛnlenw na avant arasa tunkaranke tila bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka seereya an bɛɛ bɛ mandela sise de dɔn a ka tiɲɛfɔw ni ko dɔw la lutte dɔw la arasa b'a tala mali la mais anw bɛ mandela sise de dɔn a o epoque nkalon man ɲi politiki ko ninnu ni fɛnkɛ a da t'a la a da t'a la a kun b'a fɔ ten mais bi ni adamaden juguw nana don i kɔrɔ o ye diyagoya ye ninnu de taara mandela kunkolo ka salo ka ɲagami ka tiɲɛ ka bɛɛ lajɛlen ban ka mandela ka hakilina jugu don a kunkolo la fo bɛn de bɛna fɔ ko ee k'ale bɛ mandela nɔfɛ a ka jama de kama ko jama min b'a bolo ee aw ni ala ni kira cɛ o bɛn de bɛ tila ka na fɔ c'est à dire problème bɛ yɔrɔ min na fɛn mɔgɔ caman bɛ mɔgɔ min bɛ video kɛ aw ma si faamu hali bi caman de bɛ u ni état bɛ ɲɔgɔn fɛ bɔ u b'a fɔ de donc n bɛ bɔ n bɛ nin fɔ tan i n'a fɔ n b'aw contre la jama bɛ ne nɔfɛ mais o jama kelen n bɛ tila k'u da cɛ k'u d'aw ma yen nɔ bɛn ninnu de filɛ nin nin cogo la tan nin nɔ hali ne delila ka kɔrɔ mandela gosi yan mais ni ni mandela sigira nkalon ma i b'a dɔn c'est à dire n'aw ye baro kɛ i b'a dɔn mɔgɔ min don mais a hakili yɛlɛma ka di joona mɔgɔ min don ne yɛrɛ y'o jateminɛ a la a hakili yɛlɛma ka di joona a dɔgɔninw fɛ a dɔgɔninw bɛ se k'a hakili ɲagama i n'a fɔ bɛn jakite ɲɔgɔnna bilakoro ninnu ɲɔgɔnna fila lahala jugu donc bɛn ninnu de bɛna logements sociaux minɛ nin cogo la tan nin nɔ o contrat de bɛ amani ni amani tɛ amani sigilen don fɛn min kan c'est à dire pd minnu b'a kɔnɔ yen nɔ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ yen nɔ u b'a dɔn belebele de bɛ ka min fɔ u b'a dɔn belebele bɛ ka min fɔ aw ye c'est à dire aw ye fɛn jumɛn talen américain bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ameriki ameriki quatre vingt dix pour cent bɛɛ bɛ ibeka de fɛ ameriki aventuriers de bɛ ka amani kunkolo ɲagami wa o fɛn a caman fɛnɛ bɛ o fɛnɛ mago tɛ amani ka ka foyi la u tigɛlen don la mais a quatre vingt dix pour cent hali n'i y'o ta quatre vingt mɔgɔ minnu b'a la mɔgɔ minnu t'a la a quatre vingt dix pour cent olu bɛɛ bɛ ibeka ka côté la barisa yan de ye faransi ye anw de yan ye faransi de ye i tɛ kɛ président ye n'anw ma d'accord a kan o de ye dugu ye yan ye i tɛ kɛ foyi hali n'i bɛ kɛ star ye i ka kɛ starba belebele ye bilahi mali dɔnkilidalaba i ka kow n'an ma wuli n'a ye faransi yan pa pagapu tɛrɛ i tɛ k'a ye n'a y'i diya ameriki tɛrɛ taa diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ fɛ i tɛ k'a ye yan de ye faransi ye a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ dugu in de kɔnɔ yan an bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔnkilidalaw b'o kalama balontannaw b'o kalama artisiw a bɛɛ lajɛlenw b'o kalama i munumunu ni i laban ye yan de dugukolo in sanfɛla la yan anw bɛ sanga d'i ma i bɛ don mali la i kɛra président an b'a d'i ma i bɛ don mali kɔnɔ i bɛ taga i bɛ kɛ président ye mɛ ameriki amani walahi amani aw b'a ci aw b'a ci aw y'a sigi a sigilen tɛ maliyɛnw defani kan a sigilen tɛ fantanw defani kan dɛ a sigilen don ɛsikoroya yurugu yurugu ɛsikoro den wa nafigi den gansan gansanw de kɛlen don ko amani kɔnɔla in fa yen nɔ ɛsikoro denw de kɛlen don k'a fa ninnu dɔrɔn de kɛlen don ka nin kɔnɔla fa yen nɔ bɔn ne aw tɛ gurupu foyi sigi aw tɛ association foyi sigi ameriki k'a bɛ ɲɛ sɔrɔ ka bɛn jakite lahala jugu fila mɔrɔ sɔni fila bilakoro ka nin to yen nɔ aw tɛ se n'aw tɛ se n ko n kun tɛ fɛ ka bɔ bɛn o de kama n y'a fɔ n ko kunu o de n y'a fɔ baba ye n ko kunu n ko n bɛ n'a kama barisa n ye miiri ka na baba kama kunu barisa adamaden depi sedɛri kun sigira saraka kun ma bɔ sedɛri la fɔlɔ diɲɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ n'i bɛ so kura jɔ i bɛ saga faga ka jeli bɔn ka saraka bɔ n'a banna i bɛ jeli bɔn ka saraka bɔ hali c'est-à-dire hali a tɔgɔ fila ka bɔ nɔ n'aw bɛ n'aw ye tɔn sigi aw bɛ saraka bɔ aw ka gurubu tɔgɔ la mɛ depi sedɛri kun sigira saraka kun ma bɔ sedɛri tɔgɔ la fɔlɔ wa komi kunu n ye baba kɛ lɛya ye k'a da k'a kan tigɛ a fadenw ɲɛkɔrɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i daji tu a kun na ka saraka bɔ sedɛri ye donc sisan sedɛri dɔrɔn tɛ dɛ gurubu o gurubu n'a bɛ sigi faransi yan nɔ gurubu a bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɛ sisan nɔ barika bɛ don a gurubu bɛɛ lajɛlen na a saraka bɔra kunu n y'a saraka bɔ k'a ban pewu ka fatiyaw n'a fɛngɛw kuranɛ haya minnu kɛ ka kalan ka o fɛn minnu kɛ ka kalan n y'a bɛɛ bɔ ka ban ka saraka faransi bɛɛ lajɛlen a jeune fara mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen saraka in ta baba ka kunu k'a da ka saraka bɔra ka ban donc bɛɛ lajɛlen ka kɔntine n'i ka baara ye sisan n'aw bɛ association créer a ye n'a créer bilahi a bɛ ɲɛ sɔrɔ sa faransi a saraka bɔra o kun ye baba ye a saraka bɔra kunu a banna pewu association a bɛɛ bɛ créer association a bɛɛ bɛ taa ɲɛfɛ a bɛɛ bɛ taa ɲɛfɛ a bɛɛ de bɛ taa ɲɛfɛ sisan tu vois barisa n'i bɛ saraka bɔ i b'a bɔ juma don ala yɛrɛ a caman juma fɛ a ka ca ala fɛ a saraka bɛ a bɛ jaabi donc a saraka n ye baba ka saraka bɔ juma ka bɛn ni donba fɛnɛ ye ka bɛn ni selidon ye k'a kan tigɛ k'a kɛ selilɛya ye tu vois voilà donc o saraka bɔra eh, sedɛri bɛ taa ɲɛfɛ sisan donc gurupu wɛrɛw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɛfɛ sisan nɔ a bɛɛ lajɛlen walahi n y'o saraka da baba kan kunu walahi mɛ bɛn jakite n bɛ n kali bɛn jakite walahi bɛn jakite i bɛ n dɔn i bɛ n dɔn belebele i kɛ c'est-à-dire i ma deli ka ne ye tiɲɛ don an ma deli ka sigi tiɲɛ don mɛ i tɛ n dɔn kalabanci denya ko b'i kɔnɔ walahi i bɛ n dɔn kojugu wa n b'i gosi bɛn n t'i to n b'i sama i bonsi ma yɔrɔ aw aw nafigi ninnu escroc ninnu depi malika y'a annoncer yɔrɔ min na dɔrɔn ko wayi ko non k'a bɛna k'a bɛna video ni conférence fɛngɛ dɔ kɛ ni arasa yɔrɔ min na ayi u caman wulila dɛ u yɛrɛ fɛ sa ayi malika bɛna arasa danbe a fɛngɛ a fa a ba a buruju a bɛn'o bɛɛ de ta ka bɔ a la mɛ o b'a yɛrɛ kalama depi ne o ye o b'a dɔn k'a fɔ malika in b'a dɔn jamanajɔ cɛ o ye arasa ye ale b'o de nɔfɛ jamanajɔ c'est-à-dire jamanajɔla donc o arasa tɛ se ka bin ale malika sigilen ɲɛ na u bɛɛ y'u gɛliw fɛrimi k'u sigi u gɛliw de c'est-à-dire u y'u fɛrimi k'u sigi mɛ bɛn jakite e bɛ sa e tɛ kɛ depite ye mali kɔnɔ i bɛ sa i tɛ kɛ minisiri ye i bɛ sa i tɛ kɛ mɛri ye mali kɔnɔ e bɛn jakite i bɛ sa i tɛ kɛ papaga ye e tɛ kɛ c'est-à-dire e bɔ fu sa fu e ala e n fa ni n ba e bɛɛ n'an tɛ jamana kelen donc o de aw ka molobaliya ninnu a caman bɛ marché yan fɛ bi aw jamana amérique dugu in kɔnɔ mais a molobaliya kelen a tɛ marché faransi yan faransi yan de ye faransi ye yan de yan c'est-à-dire yan de ye pari ye c'est-à-dire ko ji laban junkɔrɔla don yan de don aw y'a a gosi cogo cogo yan de don e sufo bɛn nin bɛ ka da yɛrɛ la ka bɔ ka bɛ ka ka bɔ ameriki k'a bɛna gurupu sigi faransi yan donc a nana mandela minnu sɔrɔ a nɔ a m'olu kɛ cɛ ye a nana mɔmɔ minnu sɔrɔ a m'olu kɛ mɔgɔ ye ka tila ka na dɔɔli ni hakili ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ taa kɛ depitew ni mɛriw ye n bɛ na n'aw bɛɛ dɔn kelen kelen n b'aw bɛɛ ta kelen kelen bi tɛ a kuma tɛ ban bi kelen kelen kelen aw ye mɔgɔ c'est-à-dire min ye min ye maliyɛn zeniw faransi kɔnɔ yan mali kɔnɔ k'an daji t'u kun na walayi k'a dɔn mɔgɔ nasuya minnu don n'aw ye bɛn jakite aw y'aw daji to a kun na ne de ye n kali masala n ye n kali masala bɛn jakite u taara c'est-à-dire u y'a siɲɛ ni ibeka ka gouvernement de ye an ma ni mɔgɔw y'a siɲɛ n'u ye comme quoi lojɛ n'u gagna n'ibeka gagna san wɛrɛ e ala ko bɛn jakite ko k'ale tɛ se ka tugu a tɔgɔ filɛ ka bɔ k'ale tɛ se ka tugu sedɛri nɔfɛ mun na a tɛ tugu sedɛri nɔfɛ ko barisa ko mɔgɔ caman bɛ ameriki ko so t'olu bolo k'olu ye kɔntara dɔ siɲɛ o ni ibeka a tɔgɔ rpm ni ɲɔgɔn cɛ donc n'u gagna olu bɛna logement sociaux d'olu ma donc n'olu tugunna a tɔgɔ filɛ ka bɔ sedɛri nɔfɛ donc problème t'a la olu ka kɔntara o bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ hali k'a jateminɛ ameriki sedɛri ma fangaba sɔrɔ a sababu k'a ju bɔra nin bɛn jakite in de la mɛ mɔgɔw t'a dɔn mɛ n'i y'a sigilen sa a bɛ n'i jɔ wa ye sɔrɔsi in sara yan fɛ tan nin ko in bɛ yan fɛ tan o ye politiki de ye e n fa nin fɛ n'o de f'i ye n ko tɛ o tun ye musa tarawele tile mɔgɔw ye o tun ye alifa tile mɔgɔw ye mɛ o t'anw ye nin ko ninnu olu bɛɛ tun bɛ kɛ o wagati la mɛ o t'anw ye i ye mɔgɔ nasuya min ye an b'i dɔn i bɛ ka taa an b'i ka kow ɲɛɲini k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i ye mɔgɔ mun ye est ce que i jɛlen don kosɛbɛ wa i kolen don kosɛbɛ wa politiki kasa t'i fɛ wa arinakɛ i tɛ fɛ ka mɔgɔ arinakɛ wa o kasa t'i fɛ wa donc i ye mɔgɔ min an b'a ɲɛɲini dɔɔnin dɔɔnin mɛ n'an bɔra n'i ye don min na maliyɛn b'u daji t'i kunna k'i kɛ faden sago i fa b'i dɔn i ba b'i dɔn diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen b'i dɔn e ye mɔgɔ nasuya min donc bɛn jakite bilakoro fara saba bilakoronin petini k'i bɛna mali ɲagami k'i bɛna jenu ka jenu ka taa mɔgɔw ka don don mɔgɔ hali n'aw ye liti dɔ kɛ bi i bɛ bɛn jakite sɔrɔ a kɔnɔ ka liti kura dɔ wuli bi a b'i boli hali n'a sɔrɔ k'o liti ko bɛ sini o bɛ thailand a b'i boli ka taa yen nɔ ka na a ɲɛ dɔ la dɔwɛrɛ tɛ dɛ a taatɔ don a tiɲɛ de a bɛ mɛ a dɛsɛra sedɛri de la a tɛ se dugawuden barikaden maliyɛn hɔrɔnden fasoden ɲumandenw olu de kɛlen don ka sedɛri in kɔnɔna fa ala ye barika dɔ don sedɛri na i b'a ye a sigilen don diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ fɛ hali sini i b'a dɔn n'a fɔra ko sini dɔrɔn mɛ sedɛri sigilen don sini walahi a tɛ an ka taa sigi berezil sisan de mɛ dugawudenw de kɛlen don ka sedɛri in kɔnɔna fa barikatigidenw o de kama mɔgɔ o mɔgɔ nana i kɔ i kɔgɔ da sedɛri disi la i ma se i ma se e sinɔn caman caman nana sa dɛ camanba de nana u nana ka na ka na ka na ka na an b'u préparer k'u préparer i n'a fɔ sɛw u bɛ tila ka tunu de wa ni ni ala ye saraka bɔ mɔgɔ min kan ka saraka b'i kan i yɛrɛ ka da la k'a fɔ k'i ka dangadenya k'a waleyara i ka dan ko maliyɛn k'a dɔn sara ka du kɔnɔ a dɔnna k'i ye dangaden ye mɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ i ye dangaden ɲamɔgɔden dangaden bɔ fu sa fu o tigi bɛ se ka na dɔrɔn ka bila sedɛri la n'o ma bila sedɛri la dɔrɔn o bɛ se ka taa bila arasa la mais dugawuden tɛ bila arasa la dɛ fura t'o la fiyewu dugawuden dugawu bɛ adamaden o adamaden golo la i t'a bilalen arasa la i t'a bilalen sedɛri la mɛ ni saraka bɔra adamaden min na ka saraka bɔ a la ka di jamana saraka ka bɔ i la ka sari k'i di juguw ma k'i di jugu ma k'i di maliyɛnw ma k'i di diɲɛmɔgɔw ma u ka yɛlɛ la o bɛ se ka na dɔrɔn u b'a ta ɲɛsin sedɛri ma e b'a dɔn i tɛ se i tɛ se mun b'i bila la i fanga tɛ se i bɛ mun b'i bila la a kɛlɛkɛ sadi a kɛlɛkɛ kan t'i da a fanga t'i la a arme t'i bolo a foyi t'i bolo donc mun b'i bila o ko la sa mun b'i bila o la n ko n b'aw faga walahi n b'a sadi n b'aw n b'aw éliminer kelen kelen min jogo ye min ye mali kɔnɔ min jogo ye min ye faransi yan aw bɛɛ b'aw tilen walahi an bɛ jamana in de jɔ n'aw ye jamana jɔ in ta sisan nɔ tiɲɛ yɛrɛ sira kan aw yɛrɛ poche kɔnɔna tɛ bilayi belebele cɛ o cɛ cɛ o cɛ bɔra aw nɔfɛ walahi n b'u gosi cɛ o cɛ bɔra aw nɔfɛ n b'u gosi cɛ o cɛ sinɔn u dɛsɛra dɛ sinɔn a y'a jateminɛ kɛ belebele ma faso dɛmɛ na tuna tile sɛmɛni kelen o ma kɛ mɛ olu bɔra sedɛri kama kalo san ni san k'a fɔ sedɛri tununa fɔlɔ ayi sedɛri tununa ayi wa faso yɛrɛ dɛmɛ dɔrɔn tɛ dɛ ko sadi mɔgɔ e ala gurupu misɛnni caman bɛ faransi ko faransi fɛn tɛ taa ɲɛ mɛ sedɛri in bɛ taa ɲɛ o ye asidiya faransi foyi tɛ taa ɲɛfɛ sedɛri bɛ taa ɲɛfɛ ɲɛngoya ŋaniya juguya a foyi tɛ taa ɲɛfɛ sedɛri bɛ taa ɲɛfɛ u donna ka fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka jɛnɛ sogodogo sedɛri jɛnɛ sogodogo ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o ka wuli ka bɔ perezidanya la problème t'a la pour que o bɛɛ ka kɛ cdr tɔgɔ tiɲɛlen barisa u ka u ka complot kun ye min ye i b'o dɔn ni jɛnɛ sogodogo fana bɔra perezidanya la cdr kɔnɔ ɛɛ jɛnɛ sogodogo n'a y'a sɔrɔ o ye kun ye ta ye arasa ko mali ko don wa yɛrɛ ko don wa o fana kun bɛ taa ka bɔ cdr kɔnɔ mɛ jɛnɛ sogodogo ko cdr ka dɔgɔ ko la koyi cdr ka dɔgɔ la dɛ a ye cdr datugu mais a tant que arasi basi ma fantanw de ye a tant que a bɛ ka fantanw de défend ale jɛnɛ sogodogo bɛ yen nɔ mais ni fantanw kasira a ɲɛnɛ don o don ale jɛnɛ sogodogo ye cdr tɛ dɛ ale ye arasa bila o don sinon ne belebele yɛrɛ cdr n t'a kɔnɔ n t'a kɔnɔ dɛ n b'a kɔfɛ dɛ wa n b'u nɔfɛ fɛnɛ wa mɔgɔ tɛ tulonko la mais o kelen fɛnɛ ni arasa ye fantanw bila don min na belebele b'i bila o don dɛ saraka t'a la dɛ walahi n b'i bila o don n b'i gosi o don i b'a fɔ ayi dɛ ko ko ayisa ko nin tɛ sa e aw ka madu ɲininka ba ye madu ka journal m'a bila gansan mais mɔgɔ caman fana ye accusé o ko la ko belebele ye madu gosi belebele ye madu ka taa un ne ma madu gosi ten un ne ye madu wele k'a ɲininka da kɔnɔ kuma de la karisa kow bɛ cogo di karisa nin ye nɔ ye wa aa ale ko k'ale tɛ i n'a fɔ ne ka arasa wele n ko basi n ko fɛn dɔ bɛ ka ka taa nɔ arasi basi n ko nin est ce que nin e nɔ bɛ na a ka fɔ k'a ye ko ale tɛ ka tila o tigilamɔgɔ yɛrɛ ka tila ka bɔ ba cɛ ka tila ka bɔ awɔ awɔ an y'a ka tan de ɔhɔn depuis n nana yan nɔ gouvernement de bɛ n nɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ ma mɔgɔ si bila manifestation na mɔgɔ mɔgɔ bɛ nɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka manifestation kɛ ne tɔgɔ la regroupement a si tɛ ɲɛsira la ne ka fɛn tɛ gouvernement n y'a to gouvernement ma a bɛɛ lajɛlen i ye n da ka n kan tigɛ wa i ma n da ka n kan tigɛ madu gosi yɔrɔ filɛ nin ye ne bolo mais depuis n y'a gosi a ma kɛ mɔgɔ ye bilen ne t'i gosi k'i bɛ kɛ mɔgɔ ye bilahi i tɛ kɛ mɔgɔ ye madu kana dan ka ale kana dan komi t'ale ka fɛngɛ kɔnɔ bi mais a kana dan ka video kɛ dɛ sɛ ni maliyɛnw n'an darila an darila n'an binna ka tigɛla an tigɛla anw de ta ye anw sadi anw de ta ye anw yɛrɛkun fana ye mɛnɛ mais bɛn jakite n ko n b'i n ko n b'i su don n b'a yira maliyɛnw na e ye mɔgɔ min ye aw amani aw b'a ci amani b'aw bolo escroc escroc amani b'aw bolo yen nɔ k'a sigilen don maliyɛn denw tɔgɔ la ja aw de taara ko logement sociaux n ye n kali masala e ala dani ne y'o de fɔ aw ɲɛna sa aw b'a sadi e ala belebele aw b'a ta nɔ fɔ diɲɛ yɔrɔ min a ye bɔ ni n ka kumaw ye a ye taa sɛgɛsɛgɛ ko est ce que belebele b'a min fɔ ko tiɲɛ de don wa n ye kali a mun de bɛ se n ma sa n b'u tɔgɔ cɛn a mun bɛ se n ma n ko n tɛ politiki mɔgɔ ye n ko n tɛ politiki la wariko tɛ n ko n tɛ baarakɛ mɔgɔ min n ka baara yɔrɔ o dɔnnen don n b'o kɛ mun de la donc a ye ninnu ɲini aw k'u dɔn fɔlɔ mɔgɔ minnu don a ye bɛn jakite ɲini aw k'a dɔn fɔlɔ mɔgɔ min don n'aw ye bɛn jakite e ala ko amani ba u ye amani min sigi amani min sigilen don amani a bɛ ci aw b'a ci de a tɛ maliyɛndenw tɔgɔ la dɛ kalo o kalo mali wari de fana bɛ ta ka taa d'u ma yen nɔ mali nafolo de bɛ ta ka taa d'u ma u b'o minɛ k'o digi u kɔnɔ wali nafolo u bɛ tila ka bɔ ko wayi ko état bɛ ka n fɛngɛ ta o ye complot de ye ja olu de bɛ ka campagne kɛ ibk yenfɛla la n'o gaɲɛna 2018 problème t'a la o bɛ logement sociaux d'olu ma logement sociaux o b'o d'olu ma aw ni ala ni kira cɛ donc dɔ bɛ wuli o la ko wayi ko non ko ninnu ye leader ye ninnu bɛ taa aw ni ala ni aw ɲini k'a dɔn fɔlɔ mɔgɔ nation mun don nin bɛn in kelen de y'a fɔ a da baraba la arasa ye piɲa k'a fɔ a da baraba a da baraba bilakoroda in na ko wayi ko arasa ni mandela ni momo donc u ka groupe formé ka cdr in ci ka bɔ yen ka groupe formé donc o groupe kɔnɔ min bɛ taa kɛ député o bɛ kɛ député min bɛ kɛ maire o bɛ kɛ maire aw ni ala ni kira cɛ o tɛ k'anw da k'anw kantigɛ k'anw su don ye wa donc anw bɛ t'u nɔfɛ an sagalama ko ninnu bɛ maliko kɛlɛ la ni ni e ala n fa ni e ala la ilaha illallah n'i t'a kalama i t'a kalama sa ko ninnu bɛ maliko kɛlɛ la ja maliko kɛlɛ tɛ maliko kɛlɛ tɛ ninnu ye nin de fɔ arasa ye arasa fara cogo filɛ nin ye ka b'u la ja ninnu ta ye yɛrɛkunko de ye maliko tɛ donc aw bɛna gurubu o de kama bɛn nin y'i boli ka na a y'i boli ka na fɛn kirikara dɔw sigi sigi faransi yan aw ni ala ni kira cɛ an bɛ taa min sa aw tɛ kow ɲini k'u tiɲɛ dɔn wa donc o de kama komi baba nin bɛɛ de fɔra ale lagalagatɔ pedecɛba lagalagatɔ in fɛnɛ ɲɛnɛ sa o fɛnɛ de bɔra sa ee eh, bon e bɛ se k'anw kɛlɛ fiyewu o fana de bɔra sa o kun komi bɛn nin y'o porobusa fana ye sa donc n'i ye nin kɛ tan n'i sera ka arasa ka mɔgɔw laboli an bɛ gurupu in sigi e fa ni n ba e ala n ko faransi ta tɛ kɛ faransi dugukolo sanfɛ an bɛ gurupu in sigi donc min bɛ taa kɛ depite o bɛ kɛ depite min bɛ kɛ mɛri o bɛ kɛ mɛri ye sɔni bɛn nin yɛrɛ bɛn nin yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ n ye kali masa la n ye kali masa la n ye kali n ka tugana bɛn nin yɛrɛ tɛ mandela fɛ bɛn nin de y'a fɔ a dabara la tan ko mandela ka kuma bɛɛ tɛ sira sɔrɔ k'ale bɛ ko komi jama min bɛ mandela nɔfɛ ale b'o de nɔfɛ aw ni ala cɛ politiki tɛ mun don donc u b'anw godo sa e ala belebele belebele n'i y'i gosi n tɛ n kɔfilɛ i la fiyewu kasi k'i yɛrɛ faga i ka kule k'i yɛrɛ faga ala deli ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'i yɛrɛ faga ni san bɛ taga de ye ɛɛ an bɛ sari mɔgɔ min bɛ libi tagala kɛ sari libi sigibaga bɛɛ ŋaniya ye ka kɔgɔji tigɛ o n'i ye kɔgɔji tigɛ ka na itali u ka taa maliti ɔ n'i y'olu fana sɔrɔ i ka ŋaniya ye mun ye sisan ka taa faransi u ka taa alimani u angletɛri ɔ ne bɛ segin ka taa libi bilen yan donc n'i gosi n'i gosi n'i gosi n'i gosi k'i deture ka fa dɔ la k'i kɛ bogɛtɔ ye ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen n tɛ n kɔfilɛ k'i lajɛ ne tagara de aw ye kulekule a ye fɛn bɛɛ kɛ a ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ne tɛ n kɔfilɛ k'aw lajɛ n'aw bɛ se n na fɛnɛ aw bɛ na ne ta o dɔrɔn de dɛ i bɛ se n na i bɛ na n'a daloya b'i bolo o bɛ yen n'i bɛ se n na i bɛ na i b'i kɛ n kan n tɛ ne ne ka ko ye nin dɔrɔn de ye n'a ni kuma ka caya kisɛ ka k'a la n'i bɛ se n na i bɛ nin kɛ n kan n'i bɛ se ka sari n'i bɛ se ka nin kɛ cogo min na i bɛ nin k'o cogo la ten mɔgɔ tɛ n kɔfɛ foyi barika to fo an ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka karatɔya karapiliya vagabɔnya fɛn bɛɛ lajɛlen n'i bɛ se n na i bɛ na bilahi saraka t'a la ne ta ye nin dɔrɔn de ye dabarabaya kuma o si o ne mago t'o foyi la ne bɛ pari yan u fo a bɛɛ lajɛlen u bɛ yan bɛn nin kelen pe de bɛ yen fɛla la yen ale de bɛ yen fɛla la ka taa e ka fɔ bɛn nin bilakoro de bɛ bɔ ameriki ka na aw cɛbakɔrɔtɔw kama ka n'aw don fulo la yan nɔ ka sɔrɔ ameriki ja cɛ tɛ dala mɔgɔ si bolo ye bɛn cɛ tɛ dala mɔgɔ si bolo ye nɔ ameriki walahi walayi n'i ye bɛn tɔgɔ fɔ la lite o lite la ko lite don i kɛra kafiri fasoden jugu faso cibaga jugu fɔlɔfɔlɔ e don o bɛn nin don barisa bɛn nin ye kɔntara min siɲe sisan an ma ne ye kɔntara min siɲe sisan u ni ibeka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ibeka ɲɔgɔn cɛ u bɛ kanpaɲi na olu ye dugu jukɔrɔ e ala n fa ni ba ko ala ye barika don mali la ala ala bɛ ka barika don maliyɛn jeunes na an bɛ ka bɔ tiɲɛw kalama dɔɔni dɔɔni kɔntara min siɲɛna amani fɛ sisan nɔ u ni u ni rpm ɲɔgɔn cɛ ni rpm 2018 olu ka kɛ président ye dɔrɔn aw ni ala ni kira cɛ bɛɛ ni ka ala deli mun ye ibk ka kɛ président ye olu ka logement sociaux in sɔrɔ a n'a dir'u ma 20 millions t'a dɔn 18 millions olu b'a feere 50 35 ou 40 anw ye dangadenw ye barisa aw minnu b'a ɲɛfɛla la aw tɛ aw bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ i n'a fɔ anw ɲɔgɔnna anw de bɛ tugu aw nɔfɛ k'aw ka fɛn bɛɛ la awɔ u b'a fɔ ko jama b'a bolo donc a ye baara kɛ o temps kɔnɔna la ayiwa u bɛ mɔgɔ kunkolo saalo ko ayiwa ibk mandat bantɔla min filɛ nin ye ibk ye baara kɛ a ye nin ka taa donc an ka lajɛ ka nin chance fɛnɛ d'a ma zen na u y'u ka baara kɛ o m'u ka baara kɛ logement sociaux o ye contrat min signé a bɛ d'u ma wa a tɛ d'u ma mais depuis sisan o logement sociaux ko aw bɛ amani de ci ka bɔ ameriki u b'a ci de ka bɔ ameriki o de kama amerikɛnw tigɛlen don u la yen nɔ u yɛrɛ tigɛlen don hali faransikaw tigɛlen don diɲɛ mɔgɔ bɛɛ aw ye fɛn jumɛn kelen ka ɲɛ sɔrɔ aw ye sara aw ye koba jumɛn ye ka kɛ ameriki ni mali kunko kunko koba min wulila faransi a bɛ bɔ yan nɔ de faransi an bɛ wuli k'an jɔ pejeri pejeri ti seri kɛ mɔgɔ ye sinɔn ni da ni belebele n'i ta man ɲi walahi ti ti n'i ta n'i ta zenna n bɛ ka kow ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni n'i y'i ta i tɛ kɛ mɔgɔ ye walahi ninnu de sari ne bɛ kɛlɛ min na ne ka kɛlɛ ye ninnu dɔrɔn de sinɔn ne ka kɛlɛ tɛ foyi pilasi ko tɛ sari faso sari an yɛrɛ denmisɛnnin damaw ni ɲɔgɔn cɛ nafigi minnu fana b'o kɔrɔ ju eh, mɔgɔ ŋaniya jugu minnu bɛ yen nɔ ka faso lajigi dingɛ kɔnɔ ka bɔ n'u yɛrɛ k'u yɛrɛ kɛ lidɛri a bɛ ne n'olu dɔrɔn de cɛ a bɛ ne sinɔn a tɛ ne mali état ko tɛ o ne y'olu to ras bolo ras ni maliyɛn den ŋaniya ɲuman ninnu n'olu to olu bolo sinɔn ne ka ne ta ye min ye lidɛri i n'a fɔ n yɛrɛ n filan kɔrɔkɛ ninnu a bɛ ne n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ aw ɲɛjɛ wɔrɔ olu minnu ye dɛ n'olu bɛ tila k'a fɔ k'olu b'anw kɛ mɔgɔ nasuya dɔ ye dɛ ne n'olu de don jajaw le fana bɛ ka taa anw birilen ɲɔni bi aw tɛ aw tɛ kɛ fɛn ye aw sara aw ta tiɲɛna aw ladɔnna karilaw ka ko banna pewu walahi n b'aw yira maliyɛnw na k'aw yira diɲɛmɔgɔ la k'aw yira italikaw la hali somaliyɛnw b'a dɔn aw ye mɔgɔ min ye